Novidades in s'inchiesta chi pertocat a sa Residèntzia Famìlia de Nùgoro, un'istrutura pro antzianos in Carrera Aosta, supra sa cale sa Procura de Nùgoro est indagande pro reatos che a s'abbandonu de pessones incapaces, esercìtziu abusivu de sa professione mèdica, somministratzione de medichinas iscàdias. Custu manzanu, sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa Questura, a secus de su mandau de sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro, Ana fatu su secuestru preventivu de s'istrutura pro antzianos e l'an postu sos sigillos. S'indagine est cumintzada un'annu faghet, a pustis chi aian acertau irregularidades amministrativas e chi sos parentes aian sinzalau fatos graves contra a sos antzianos òspites. In s'interi de sas percuisitziones fatas dae sos agentes, siat in Nùgoro siat in sa sede de sa Onlus Anni d'Oro, ch'aian secuestrau documentatzione e aian acatau medichinas iscàdias. In prus, in s'interi de sos controllos fatos dae sos pompieris puru, dae sos ispetores de sa ASL e dae s'Ufìciu de su Traballu, an acertau violatziones graves a sas normativas supra sa securesa antincèndiu e in sos locos de traballu. Su provedimentu de secuestru, pediu dae su pùblicu ministeru Bocciarelli e firmau dae su gip Claudio Cozzella, an acertau chi, lassande s'istrutura aperta, sos reatos podian sichire e pònnere in perìculu sa salude de sos antzianos. Sun istaos interrogaos fintzas unos cantos dipendentes de sa Residèntzia Famìlia e àteras pessones informadas. In prus, sutalìneat sa Questura, in s'ìnteri de s'indàgine est essiu a campu chi sos locales e sos degentes non fin mancu netos e chi su personale sòciu-sanitàriu e infermierìsticu presente non bastabat a garantire un'assistèntzia adeguada comente prevìdiu dae sa leze regionale in matèria. Sos trintasete antzianos chi fin in s'istrutura cando l'an posta suta secuestru, calicunu no autosufficiente, che sun istaos tramudaos in àteras sete istruturas socio-assistentziales. Duos zòvanos de Nule, unu minorenne, sun istaos iscritos in su registru de sos indagaos pro s'omicìdiu de Gianluca Monni. Su zòvanu de dechenove annos de Orune, mortu su manzanu de s'oto de maju, firmu isetande su postale pro andare a iscola, a Nùgoro. Sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro e cussa de sos minores de Tàtari at emètiu sos provedimentos contra unu minorenne e unu zòvanu de bintibator annos. Eris sos carabineris de sos cumandos provinciales de Nùgoro e Tàtari an fatu unas cantas percuisitziones domiciliares. S'inchiesta paret oramai bene incarrerada e zai dae sas primas oras a pustis de su delitu sas indàgines pompiaban cara a Nule. Su zòvanu mortu difatis in Nadale in ocasione de Autunnu in Barbagia si fit brigau malamente chin d-una paja de pitzinnos de sa bidda de su Goceanu. In prus dae baranta dies mancat un'àteru zòvanu de Nule, Stefano Masala, chi non s'est bidu prus dae sa die de s'omicìdiu de Gianluca Monni, e sa màchina sua, una Opel Cursa chi fit de su babbu est istada brusiada in sartu de Patada. Sos investigadores sun chircande cunfirmas chi sos duos fatos sian ligados a pare. Unu provedimentu de secuestru est istadu fatu dae sos finantzieris de sa tenèntzia de Arbatax contra un'imprendidore de su setore petrolìferu, definidu dae sa Procura de sa Repùblica de su Tribunale de Lanusè evasore fiscale seriale e cunsideradu pessone periculosa pro sa sotziedade. Est su primu casu in Sardigna de aplicatzione de sas misuras de preventzione patrimoniale pro un'evasore, ca de sòlitu sun aplicadas pro sas organizatziones mafiosas. S'òmine chi dae pagu est istadu arrestadu in s'àmbitu de s'inchiesta Dirty Oil, chin s'acusa de bancaruta fraudolenta, pro su fiscu fit unu nullatenente. Segundu sa magistradura, imbetzes, aiat acumuladu a manera illegale unu patrimòniu de bator milliones e mesu de euro chi como sa finàntzia che l'at secuestradu, Deche palatos, un'albergu in Tortolì, unu terrinu de mille e duchentos metros cuadros, batordichi mezos, sas cuotas de chimbe sotziedades de capitales e unu pore de contos currentes e libretos de depòsitu. Pro sos finantzieris est un'ascusòriu, frutu de s'evasione fiscale, fata dae s'òmine in prus de bint'annos de atividade illìtzita. Su dèpidu a s'eràriu de sas sotziedades de s'imprendidore superat sos bintises miliones de euro. Su procuradore de sa Repùblica at pediu a su tribunale de Lanusè de aplicare misuras de preventzione patrimoniales e at a deper detzìdere fintzas in mèritu a misuras de sorvegliàntzia de pùblica seguresa pro s'òmine puru. Eris chin sa nòmina de su Commissàriu Istraordinàriu de sa Provìncia de Nùgoro sos entes intermèdios no ischin prus cale at a èssere su benidore issoro. A isòrbere sa chistione bi pessana sos riformadores, chi ana presentadu una proposta de leze chi previdit de che cantzellare deretu sas provìncias de Olbia Tèmpio, Carbònia Iglèsias, Campidanu de Mesu e Ozastra, tramudande che sas funtziones, su patrimòniu e su personale a sa Regione, chi intro ses meses at a definire, segundu su printzìpiu de sussidiariedade, su trasferimentu de sas cumpetèntzias, fintzas de sa ASL chin sos dipendentes, a sos Comunes. Sas bator provìntzias istòricas de Casteddu, Tàtari, Nùgoro e Aristanis, imbetzes, isetande sa modìfica istatutària chi che las cantzellat, an a sichire a traballare commissariadas. Est sa semplificatzione de sos riformadores, chi botzan sa proposta de sa Giunta, su decretu Erriu, e oje an presentadu una proposta alternativa. Su caminu printzipiau dae sa Giunta e sa maggiorantzia non si podet trabicare e su decretu non si podet emendare, at nau su coordinadore regionale Michele Cossa. Su sistema maniau aumentat sos livellos istitutzionales chin sas uniones de comunes, assòtziu de sas uniones e gai sichinde diat èssere menzus tando a si mantènnere sas provìncias. Pro Luigi Crisponi non sun picande in cunsideru sa volontade populare, Mentres, pro Franco Meloni, sa leze proposta est complicada e est tètera che brocu. Nois, imbetzes, proponimus unu percursu sìmpriche, chi mantenet su personale chi colat a sa Regione e amus a annànghere una norma chi dèlegat a sa Regione de pòdere istituire ufìssios amministrativos apòsitos. At a èssere un'istiu ricu de atividades cussu chi su Comitau Monte Ortobene Ultima Spiaggia cheret fàchere in su monte caru a sos nugoresos. Isport, cultura, economia, ambiente e traditziones religiosas an a fàchere artziare a su monte, secundu sos organizadores, sos nugoresos e no issos ebbia. Su programma est istau presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa, a sa cale an partecipau Antonio Costa, presidente de su Comitau, su vice, Enrico Devoto, sos dirigentes de su sòtziu Gianfranco Seddone e Graziano Chironi. Su presidente Costa at ammentau sos problemas de su Monte, chi no at istruturas ricetivas e servìtzios igiènicos netzessàrios pro fàchere acudire nugoresos e turistas. Su Comitau at s'ispera chi s'amministratzione noba traballet pro rimediare a custas mancàntzias. Su programma at a comintzare su duos de trìbulas chin d'una gara de mountain bike pro sos pitzinnos dae sete a ùndiche annos, una die dedicada a s'isport e a s'ispassiare. Su dechenobe de trìbulas si fachet Pintamus su monte in istiu, una gara de pitura pro sos artistas chi ziran peri sa Sardigna, Sas primas tres òperas classificadas an a èssere donadas a su comitau chi las at a bèndere pro s'autofinantziare, a sos artistas l'an a dare prèmios in dinare. Su duos de agustu at a tocare a sas manifestatziones a su connotu Pro su Monte, una festa pro sas famìllias, chi pro una die intrega s'ispàssian in su monte e chie cheret podet artziare in costùmene. Una die in cumpannia de sa mùsica de sos coros nugoresos. Si tancat su ses de Capidanne chin Una montagna di dolcezze, una rassigna de sos durches nugoresos, un'apuntamentu pro pònnere paris traditzione e economia, chin s'idea chi su benidore de su monte est finas s'impreu suo comente e sienda econòmica pro su territòriu. In fines at a èssere inaugurada sa caminera de Mamudine, chin sa cartellonìstica maniada dae su CAI, pro apretziare e iscopèrrere sas bellesas de su monte. Pro totu s'istiu, in sa Cresiedda de s'Ortobene, torrada a novu gràssias a s'impinnu de su Comitau, cada dumìnica s'at a nàrrer missa.